Inniu beimid ag foghlaim faoi luachmhéadú agus dímheas. An sprioc ceachta atá againn ná go mbeidh muid ábalta luachanna a ríomh tar éis luachmhéadú nó dímheas. So, i dtús báire, cad é a chiallaíonn luachmhéadú agus dímheas? Ok, so déanfaidh muid giota beag de shainmhíniú anseo. Ok. So, Is ionann luachmhéadú, nuair a bhíonn méadú ar luach cainníochta le himeacht ama. So, ciallaíonn sin go bhfuil rud éigin ag ardú, go bhfuil an luach ag ardú de réir tréimhse ama. So, mar shampla, praghsanna tithe, de ghnáth, ní i gcónaí, in amanna titeann siad, braitheann sé ar an margadh, ach go minic éiríonn praghsanna tithe de réir ama. So más rud é gur cheannaigh tú teach, b'fhéidir, i 1995 agus tá tú ag dul an teach a dhíol anois, bheadh luach i bhfad níos airde ar an phraghas. Ok? Roinnt blianta, titeann sé ach de réir tréimhse ama, de ghnáth, éiríonn siad níos airde. Is ionann dímheas a malairt nuair atá an luach ag laghdú agus sampla maith de sin ná luach cairr. So de ghnáth má cheannaíonn tú carr úr nua, bheadh price ar leith ann, agus chomh luath is a thiománann tú an carr sin amach as an gharáiste, nó an áit ar cheannaigh tú é, titeann price an chairr, agus de réir ama titeann luach an chairr achan bhliain. Maith go leor. Bhuail muid le seo cheana féin. OK? I gcomhthéacs airgeadais. Bhuail muid le luachmhéadú nuair a rinne muid ús iolraithe. Mar is ionann ús iolraithe agus luachmhéadú agus tá muid ag dul na céimeanna iomlán mar an gcéanna, iomlán céanna a úsáid le luachmhéadú a fháil. So ní rud iomlán nua é seo daoibh, ok? Tá muid just ag cur é i gcomhthéacsanna difriúla. So amharcfaidh muid ar chúpla sampla agus an dóigh a gcuir muid é i bhfeidhm. Amharcfaidh muid ar shampla de dhímheas ar dtús. So ceannaíodh carr ar ocht míle punt. agus bhí dímheas 12% ar luach an chairr i ngach ceann de na dhá bhliain. Cad é luach an chairr i ndiaidh dhá bhliain? OK, táimid ag dul a dh'amharc ar dhá mhodh dhifriúla, cosúil le ús iolraithe. So, tá modh 1, táimid ag dul é a dhéanamh céim ar chéim, agus oibreoidh muid amach an luach atá ar an chairr ag deireadh achan bhliain atá i gceist. So, chéad dul síos, tá an dímheas atá i gceist anseo ná

8 8 so táimid ag dul an dóigh seo a úsáid le fáil an céatadán so ag deireadh bliain 1 ok so an chéad bliain ok íslíonn sé de réir 12% so le fáil an méid atá againn ag deireadh an chéad bhliain déanaimid 8000 0.88 ok agus is é an freagra ná seacht míle agus daichead punt, ok. So sin an méid atá againn ag deireadh an chéad bhliain. Ansin, ag tús an darna bhliain, is é sin an méid atá againn. Agus táimid ag ísliú seo arís de réir 12%, so arís táimid ag dul

D'ísligh muid é faoi 12% sa chéad bhliain, fuair muid an luach sin agus sin a thosaigh muid leis ins an darna bliain agus rinne muid é arís agus sin an próiseas céimiúil. So anois táimid ag dul amharc ar modh difriúil, ok, agus tá an modh seo i bhfad níos ciste agus tá sé iomlán cosúil leis an ceann a thaispeáin mé daoibh nuair a bhí muid ag déanamh ús iolraithe. So modh a dó. Ná déan dearmad go bhfuil muid ag fáil 88% an t-am seo. Okay? Agus tá muid ag déanamh é thar dhá bhliain. So, an formula beag a thaispeáin mé daoibh don ús iolraithe, is ionann, thig leat seo a úsáid ansin. So, déanann tú 8000 agus iolraíonn tú é faoi agus táimid ag ísliú so le ús iolraithe cuir tú leis so an t-am seo it's just 0.88 agus táimid ag déanamh sin dhá uair so táimid just ag dul é a dhéanamh i gcumhacht a dó agus gheobhaidh tú má dhéanann tú sin ar do áireamhán gheobhaidh tú an freagra láithreach in aon chéim amháin. So, roghnaigh an modh is fearr duit féin. Ní dhéanann sé difir má úsaideann tú modh 1 nó modh 2. Níl aon chuid ar bith acu níos deacra ná ceann eile ach tá sé suas duit an ceann atá tú níos compordaí leis. OK, so amharcfaidh mé ar sampla de luachmhéadú anois. OK? So, arís mar a luaigh mé, tá seo cosúil le ús iolraithe. OK? Tá tú ag ardú de réir céatadán thar tréimhse ama. So, ins an ceann seo, Bíonn luachmhéadú 15% ar stampa áirithe neamhchoitianta gach bliain. Is é £120 luach an stampa faoi láthair. Cén luach, go dtí an punt is giorra, a bheadh ar an stampa i gceann trí bliana eile? Tá mise ag dul an darna modh a úsáid amháin don ceann seo, just le thaispeáint cé chomh furast is atá seo le déanamh in aon chéim amháin. OK, so má tá luachmhéadú de 15% ann, ciallaíonn sin, em, má tá 100% agat mar an bunluach agus suimíonn tú 15% eile leis, tá tú críochnaithe le céad is a cúig déag, oops, cuma leis sin, céad is a cúig déag faoin gcéad. OK, so tá tú ag ríomh 115%, agus má tosaíonn tú le céad fiche punt, sin an bun airgead, níl le déanamh agat ach iolrú fá haon ponca haon cúig, mar is ionann sin sin ina dheachúil. 115%. Agus tá muid ag déanamh sin ar feadh trí bliana so tá muid ag dul é dhéanamh i gcumhacht a trí. Tá muid ag dul ár n-áireamhán a úsáid chun seo a oibriú amach agus faigheann muid an freagra láithreach. 183 punt. Agus sin é. OK? Simplí go leor. OK, ba mhaith liom amharc ar shampla anois atá giota beag níos casta. OK? Nuair a tharlaíonn rudaí difriúla i mblianta difriúla. So, b'fhéidir in amanna, mar a luaigh mé cheana féin, in amanna le tithe, thig leo, thig leis an luach ardú bliain amháin agus titim ins an chéad bhliain eile. So, amharcfaidh muid ar sampla de sin. So, ceannaíodh teach ar nócha míle punt. Bhí luachmhéadú trí faoin gcéad ar luach an tí bliain ina dhiaidh sin. OK, so i ndiaidh bliain amháin, bhí luachmhéadú, so bhí méadú de 3 faoin gcéad ar an luach. Ansin, bhí laghdú ar praghsanna tithe an bliain dár gcionn, agus bhí dímheas 3 faoin gcéad ar luach an tí. Cad é luach an tí i ndiaidh dhá bhliain? So, bliain amháin, bhí ardú ann, agus bliain eile, bhí titim ann. Ok, so amharcfaidh muid ar an dóigh le sin a dhéanamh. So, ins an cás seo, ní féidir leat an modh 2 a úsáid. Caithfidh tú úsáid modh 1 sa cheann seo. Ok? Because níl, tá an céatadán ag athrú, so caithfidh tú oibriú amach an luach achan bhliain. So, bliain 1, ok, bhí luachmhéadú de 3% ann, so tá muid ag déanamh 90,000. agus tá muid ag méadú de 3% so tá muid ag dul iolrú faoi 1.03 sa chás sin, ok, tá muid ag méadú de réir 3%, ok, agus i ndiaidh an chéad bhliain, má dhéanann tú sin ar do áireamhán, faigheann tú £92,700. Agus déan cinnte go bhfuil ciall leis sin, má léann tú siar ar an cheist, an bhfuil méadú ann? an bhfuil an luach níos airde ná mar a thosaigh tú leis? Bhí. Chan cuid mhór, ach trí faoin gcéad. Ok. Ansin, bliain a dó, cad é a tharla? Bhuel, bhí titim ann. Ok. So, bliain a dó, bhí titim ann. Agus. An t-am seo táimse ag toiseacht le nócha dó míle seacht gcéad punt, agus má tá titim de trí faoin gcéad ann, ciallaíonn sin an t-am seo go bhfuil tú ag iolrú faoi 0.97, mar tá tú ach fágtha le nócha seacht faoin gcéad má tá titim trí faoin gcéad ann. OK? So, dímheas trí faoin gcéad, sin nócha seacht faoin gcéad. agus méadú de 3 faoin gcéad, sin céad is a trí faoin gcéad, just ar eagla go bhfuil tú amhrasach ar cá háit a bhfuair muid sin, ok? agus nuair a iolraíonn tú sin amach ar do áireamhán, faigheann tú 89,919, ok? Maith go leor. OK, so ins an ceann sin bhí dhá rud difriúil le déanamh agat. Ach úsáideann tú em na, na, na céimeanna céanna, OK? Déan cinnte go bhfuil, go dtuigeann tú an dóigh le úsáid deachúlacha le fáil céatadáin, mar sin an bealach is gaiste agus is féidir é a dhéanamh ar an áireamhán go gasta. OK? Sula gcuireann muid deireadh leis an cheacht, amharcfaidh muid siar ar an sprioc-cheacht a bhí againn. An bhfuil tú ábalta luachanna a ríomh tar éis luachmhéadú nó dímheas? Má tá tú amhrasach faoi seo, gabh siar ar an bhfíseán arís agus amharc ar na samplaí, agus má tá tú go fóill amhrasach, gabh i dteagmháil liom ar Google Classroom agus is féidir liom cuidiú libh.